wa daliku ani i ka farikolo tereke kana ji bɔn i kan ten i bɛ ji bɔn i kan ka bolo kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen tereke wali umumu ani farikolo fan bɛɛ lajɛlen ka labɔ ni ji ye ji ka farikolo fan bɛɛ lajɛlen labɔ wa sunanuhu janaba ko sunna ghasulul yadayni o de y'i ka i tɛgɛ fila ko ilal ku'ayini ka taa da kɔɲɛkuru fila la kal wudu'i i n'a fɔ seliji la n'i bɛna seliji ta i bɛ minɛn da jɛngɛ k'i tɛgɛ fila ko cogo min ka sɔrɔ k'a don minɛn kɔnɔ o cogo kelen don ni mɔgɔ min bɛna janaba ko ni minɛn ye minɛn dayɛlɛlen ye i bɛ minɛn da kɛrɛ jɛngɛ ka ji k'i tɛgɛ la ka ko ka jɛ ka sɔrɔ ka koli daminɛ wali madimadatu janabako suna dɔ fana ye k'i da kɔnɔna kucukucu ka bɔn wali istinshaku ani ka ji sama i nun na wali istinsaru ani ka ji fiyɛ ka bɔ i nun na n'i ye ji sama ka don nun na ka fiyɛ ka bɔ wa ghaslu simakhil uzni ani ka kulo wo kɔnɔna fila masaa

astagfirullah fa yajibu ghaslu zahiraha kulo fura kɔkanna koli bɛ wajibiya wa batinaha an'a kɔnɔna kulo fura kɔkanna an'a kɔnɔna o bɛɛ lajɛlen koli bɛ wajibiya bari o ye farikolo kɛnɛmana dɔ ye nka kulo wo kɔnɔna in sariya t'a wajibiya i kan ko f'i k'i bolo don o kɔnɔ ka t'o ko bari o ye farikolo sokɔnɔna dɔ ye Wa fadailuhu janaba ko fusamandiya albidayatu o de n'i bɛna janaba ko i ka daminɛli kɛ bighasli najasati ni sɔfɛ yɔrɔ koli nɔgɔ bɛ farikolo yɔrɔ minnu na i k'olu ko ka bɔ i la fɔlɔ summa zakari o kɔfɛ cɛya fayanwi i bɛ sɔrɔ ka na ŋaniya siri indahu o tuma fɛ

O kɔfɛ farikolo sanfɛla i ka koli daminɛ na ka jigin wa tasilisu ghasli ra'si ani ka kunkolo koli sabaya ka ji bɔn i kunkolo kan k'a ko siɲɛ kelen ka tila ka ji bɔn a kan k'a ko siɲɛ fila ka tila ka ji bɔn a kan k'a ko siɲɛ saba wa taqdimu shiki jasadil ayimani ani ka farikolo kinin kɛrɛ koli kanda ka sɔrɔ ka numanyanfan ko i bɛ ji bɔn kininfan kan k'o ko ka sɔrɔ ka taa numanfan fɛ wa taqlilul ma'i ani ka ji dɔgɔya i bɛna ko janaba i bɛna ji min ta ka janaba ko i ka ji in dɔgɔya alal a'da'i seliji sinfɔnw kan n'a y'a sɔrɔ ji hakɛ min bɛ e ko janaba la k'i jɛ masalan n'a y'a sɔrɔ selidaga ɲa kelen bɛ mɔgɔ min ko k'a jɛ n'o ye tigilamɔgɔ ye selidaga ɲa fila bɛɛ tiɲɛ a ka koli la a ye ko cɛjugu kɛ laɲini de ye ka ji dɔgɔya ka se hakɛ ma ji ma ji min bɛ se ka e ko k'i jɛ wa man nasiya lumu'atan ni mɔgɔ min ɲinana kɛnɛjɛ dɔ kɔ aw uduwan walima i ɲinana sinfɔn dɔ kɔ min ghuslihi kabini a ka koli la e bɛ ka e ko yɔrɔ kɛnɛjɛ dɔ bɛ i ɲinɛna o koli kɔ walima e yɛrɛ janaba ko kɛ i ɲinɛna i bolo kelen kɔ walima i sen kelen baadara i b'i teliya ila ghaslihi ka taa o yɔrɔ koli nɔfɛ hiina tazakkurihi e hakili jigin kuma fɛ a la i b'i teliya ka yɔrɔ kɛnɛjɛ in ko walima i ɲinana sunfɛn min kɔ k'o ko hakili jigin kuma fɛ a la walaw baada shaharin hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra kalo kelen kɔfɛ wa a'aada maa i bɛ segin seli fana kan sallaa n'i ye seli o seli seli qablahu ka kɔn kɛnɛjɛ in koli ɲɛ walima ka kɔn sufɛn in koli ɲɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye janaba ko sen dɔ la a ka o janaba ko in na a ɲinɛna a bolo kelen kɔ a ma o ko fo kalo kelen kɔfɛ ale nana hakili nana jigin a na k'a fɔ ko jaa ne ka nin sen tɛmɛnen janaba ko la sen ma ko wala bolo ma ko sariya b'a fɔ a k'a teliya ka t'o sufɛn in ko a ye seli o seli kɛ k'a sɔrɔ a m'o sufɛn in ko o tile jate kɔnɔna na a bɛ segin o seli bɛɛ lajɛlen kan wa in akharahu nka n'ale ye sufɛn in koli yakharuya walima yɔrɔ kɛnɛjɛ in a hakili jiginna a na k'a ka taa a ko teliya la sisan ale ye koli in sumaya baada zikirihi a hakili jiginnen kɔfɛ a la batala ghusluhu koli tiɲɛna o tuma na a bɛ taa segin farikolo fan bɛɛ lajɛlen koli de kan sisan k'a sɔrɔ a hakili jiginna na tuma min na n'a kun taara a kun bɛ yɔrɔ kɛnɛjɛ in dama de ko walima sufɛn in dama ko nka ale ma sin ka girin ka taa a ko ale ko wɛrɛ don a senkɔrɔ sariya ko o la sisan i bɛ segin farikolo fan bɛɛ lajɛlen de kan k'a bɛɛ lajɛlen ko k'a jɛ fa in kaana fi acdaa'i lwuduu'i ma n'a y'a sɔrɔ i ɲinɛna yɔrɔ kɛnɛjɛ min kɔ walima i ɲinɛna sunfɛn min kɔ seliji ta yɔrɔ don i n'a fɔ bolokala walima sensabara kɛnɛjɛ in de tun b'o la walima i kun ɲinɛna o kɔ koli la wa saadafahu ghaslu lwuduu'i seliji koli dun y'a sɔrɔ ajza'ahu o b'a bɔ seliji e hakili i bɛ k'i tɛgɛ kala ko tuma min na e hakili nana jigin a na ko ja ne ka nin koli in sen dɔ la ne kini tɛgɛ ma kɛnɛjɛ nin ma ko walima kinibolo yɛrɛ nin ma ko o ma seliji koli dun y'a sɔrɔ sariya la o bɛ e wasa ala de b'a dɔn